Ine langa dzina ndi Evance Matola. Sabata ino tili mu mzinda wa Blantyre kumene tikhale tikupitilira ndi nkhani zina zimene takhala tikuzifukula m'masabata awiri atatu apitawa. Koma tisanakufotokozereni omvera komanso amene mukutionera makamaka nkhani imene tikubweretsereni m'tsiku la lero imene tiifukule mu program imeneyi ya Kufukula Mbiri, mundilole ndilandire mulendo wathu. amene ndi john gunde ndikulandireni mu programu imeneyi john gunde Ah, tathokoza kwambiri moyo ukuyenda bwanji awu moyo ukuyenda bwino Aha. Eh, zinazo Mm. ah, Ambuye akafuna ationjezera koma ngati kumadzuka Eh. ndikumapuma Eh, eh, mwina kumathamanga kupeza katherere nkumadya kumangoyamika basi kumangoyamika kodi zafika pokudya therere kodi therere sizitengeranso kuti kuti zafika Eh, eh. koma kuti therere timadya basi ndi chakudya Chabwino. basi Eh, mwina zinazo sizingati si- sitingafikire kuti tigule nyama zina zoterezo Chabwino. ngati ukwanitsa therere Eh. saizi yathu ndi imeneyo ndi imeneyo Iye- tipange za pamenepo tipange za thererezo chabwino masabata atatu amene apitawa amalawi tawapasira mbiri ya mtsogoleri wakale wa dziko la uganda idi amin dada tafotokozapo mmene anayambira mmene anakhalira Koma tisaiwale kuti mayi ake anali msing'anga. Anali msing'anga. Nkhani imeneyi ndi nkhani imene omvera amene akutionera akuidziwa bwino m'mapulogalamu angapo amene tawapasira masabata atatu apitawa. Zoona.
Tinasala pakuti kwabwera ndege mdziko la Uganda. Komanso sitinaone kuti kodi Idi Amini Dada potamilidwa kuti wakhala akupha anthu ochuluka, ulamuliro wake unali wankhanza, kodi ameneyi anatha motani? sitinafike kumeneko Eh, kumeneko sitinafike Mm. chifukwa kuti sabata yatha ija kapena kuti sabata ziwiri zapitazo Mm. nthawi imatichepera yes eh, mwinanso nkhani ya nthawi ndi imene ena akumatilankhula kuti Mm. ah, program ija ili bwino Mm. koma zikuonetsa kuti nthawi kutani kuti Nthawi ikuchepa. Nthawi ikuchepa ikuchepa. akumatilankhula ndithu angapo Eh, komanso mwina mpulogalamu iyo chikhala chinthu choti eh, chosakhala bwino ngati sinditchula mmodzi mwa anthu amene anatilankhulapo chabwino amene atayamikira kuti iwo sande lina lilonse mm. ikamati 2 o'clock mm. amakhala ali pa mzati tv mm. kuti aone program imeneyi ya mbiri mm. amenewa anandipatsa dzina lawo amati ndi a john mperembe okay. amenewa ndi driver wa minibus amatsatira kwambiri akuti ndi mmodzi mwa anthu amene program ya kufukula mbiri yakufukula mbiri amene ndakumana nawo chakulunzuku nanenso ndikuyendera zanga kuti ayi tikuthokoza kwa basi zina zimene zimachitika mdziko muno kapena maiko ena ife sitimazidziwa Mm. koma kudzera mu program imene ya mbiri Mm. tikuna kuti tikutha kuona kuti dziko lathu lili kuti tachokera kuti Mm. kapena mbiri zina zimene uh, za maiko ena zimene zi- sitikuzidziwa Mm. tayamba kumazidziwa kusonyeza kuti uh, mzati ngati television Mm. i think ndikuti ntchito uh, yona kuti kuphunzitsa wanthu komanso kudziwitsa anthu Mm. ikutheka ndithu. Ikuchitika. ikuchitika ndithu tiyamikire kwambiri chifukwa cha ndemanga zimene omvera komanso amene mukutionera mumatipatsa m'maprogram amene timakupasirani tiyambe tsopano mwachindunji kuti tinaona masabata angapo apitawa kuti Idi Amin Dada ndi mtsogoleri wa dziko la uganda komatu uh, pakukhala ngati kuti mu dziko lake munabwera ndege ina yake imene sitinaifotokoze kwambiri kuti inachokera kuti inkafuna chani zinakhala motani mwina tiyambe pamenepo Ah, Idi Amin Mm, anapanga ubale ndi maiko angapo chabwino mmene amatenga dziko la uganda ah, mongolanda mmene tinafotokozera Mm, anachita kulanda kwa president wa dzikolo wa dzikolo Mm, zimene zija anazipanga mothandizidwa kwambiri ndi maiko a britain okay Inde, iye anali ngati msilikali komanso ndi asilikali amphamvu komanso loyalty ya kwa asilikali inali yokwanira anazikwanitsa mu njira yotero koma kuti mbali inanso ma british ndi amene anathandizira kuti Idi Amin atenge utsogoleri uja Chabwino. Eh, ndiye kutenga kwa utsogoleri kwa Idi Amin mothandizidwa ndi ma British zinawapangitsa kuti tsopano kuti Idi Amin ayambe akhale ngati kuti mwana amene ma British amamukonda kuno kwa Africa. Okay. Koma vuto limene lidalipo ndi lonena kuti inali nkhani yokhudza chipembedzo. Idi Amin anali wa chipembedzo cha Chisilamu. Ndi chifukwa cha zimenezo zinawapangitsa kunena kuti Idi Amin ayambenso kumatsamira kupanga ubale ndi mayiko amenenso ali achipembe amene kapena chipembedzo cha Chisilamu chinakhazikika kumeneko okay, okay. mwachitsanzo anapanga ubale kwambiri ndi dziko la libya okay. pansi pa utsogoleri wa Colonel Muammar Gaddafi okay. ndiye chifukwa chonena kuti Idi Amin analandira anapanga ubale ndi dziko la libya mm. uh, motsogozedwa ndi Colonel Muammar Gaddafi mm. gaddafi ni munthuso amene sankagwirizana kwambiri ndi maiko a britain okay. ndi makamaka maiko aku west samagwirizana okay. nawo ndi zimene zija zinapangitsa kuti Idi Amin ayambe kusaka ubale ndi maiko amene a anthu amene ali a chipembedzo cha chisilamu Okay. chitsanzo dziko la libya Okay. nde izizi zitachitika kudapezeka kunena kuti ah, dziko la libya lija linayamba kutenga ndalama ndikumathandiza dziko la uganda Okay. pansi pa utsogoleri wa idi amin Okay. izi zinali zabwino ndipo kwa idi amin zinali zonyaditsa kwambiri chifukwa kuti dziko lake ah, limalandira thandizo Zimene zija zinayambanso kumpangitsa Idi Amin kuti ayambe kukula mtima ku nkhani yokhudza maiko a Britain. Okay. Uh, chimene chinampangitsa kuti Adam- Idi Amin ayambe kukula mtima kuti ayambe kuona ngati ma British si anthu ofunikiranso kwa iye ndi chifukwa cha thandizo limene amalandira kuchokera ku dziko la Libya. Okay, okay. Komanso nthawi ina Idi Amin analipempha dziko la britain Mm. kuti amuthandize ndi zida za nkhondo Okay. ndi zimene zija ma british anamukanira tsono chifukwa choti ma british adamukanira Mm. zimene zija zinapangitsa kuti idi amini ayambe tsopano kumadana ndi ma british Okay. zimene tsopano anayamba kuyang'ana kwina kuti kuti pambali poti ndikuthandi uh, id, uh, uh, muammar gaddafi Mm. akuthandiza dziko la Uganda anayambanso kusakasaka kwina kumene amafuna kuti akapeze thandizo ndi anayamba kulunjika maso ake ku Europe kumene tsopano analipempha dziko la Russia kuti liyambe kumuthandiza ndiye dziko la Russia limamuthandiza Idi Amin ndi zida za nkhondo mmene Idi Amin amathandizidwa ndi zida za nkhondo kuchokera ku dziko la Russia zimene zija zinayamba kumpangitsa kuti Idi Amin adzidziona kuti iyeyo ngati kuli uno ku africa kuli munthu amene ali wamphamvu mtsogoleri mm, wamphamvu mm, mm. ndi iyeyo okay. komanso anayamba kupanga support khalidwe limene uh, gulu lotchedwa people's liberation of palestine mm. limapanga makamaka gulu limene lili linali gulu limene limakonda kumachitira mtopola makamaka dziko la israeli Komanso chimene omvera ndi amene akutionera angadziwe n'chonena kuti dziko la Israel mu nthawi yokhayokhayi linali dziko limene linapanganso ubale ndi dziko la Uganda. Okay. Moti ku dziko la Uganda kuja kunali ma expatriates ma technical advisors amene amampatsa Idi Amin upangiri wokhudza nkhani za kamenyedwe ka nkhondo komanso mmene boma lingayendetsedwere. Okay. Nde muone nkhani ikuona kuti ikuona kuti ikusokonekera poti Idi Amin akugwirizana ndi gulu la People's Liberation of Palestine limene limachitira mtopola dziko la Israel komanso dziko la Israel lomwelo likutumiza anthu ake ku dziko la Israel la Uganda amene akumamuthandiza idi idi amin nkhani zokhudza kayendetsedwe ka dziko komanso zokhudza usilikali ndi zimene zijazo zimene zinayamba kubweretsa ngati mavuto kuti kuti kwenikweni idi amin ali mbali iti Okay. ali mbali ya maisrael ali mbali ya mapalestine zimene zijazo ndi zimene zinayamba kuma maiko ambiri anayamba kudabwa naye mwina tisanapitirire Mm. mwakambapo nkhani ya chilendo yokamba kuti idi amini amagwirizana ndi kagulu kena ka ku palestine Mhm. limene linali gulu lochitira chiwembu israel israel ehe. tikuyankhula pano mwina masiku oposa 30 kapena kuti mwezi wadutsa Aha. nkhondo ya ah, gulu la Hamas. hamas Ehe. ndi Ma- Israel, Israel, mhm. ili mkati mwina zimenezi zikungotanthauza mongodusira kuti nkhondo imene idayamba kalekale nkhani ya zimene lachita gulu la hamas uh, kuchitira mtopola dziko la israel Mm. sizinayambe lero okay zimenezi zikuyambira kalekale Okay. paja kumene kuli israel Mm. ndi kumene gulu la mapalestina Mm. limanena kuti malowo ndi awo okay komanso dziko la israel limanenanso kuti iyayi iwo malo aja ndi awo Okay. nde mwa njira ina gulu limene limapanga dominate kapena kuti dziko la israel linapanga dominate kumene kujako Okay. silifuna kupereka mpata kwa ma palestina ndiye nkhondo imene ikuchitika apa ikungo chifukwa pali nkhondo zingapo zimene zamenyedwa m'ma zaka za 1960 1970s kunali israel uh, versus uh, arabic countries war imene dziko la israel linamenya nkhondo ndi maiko okwana 7 nde maiko amene ali ku middle east a makamaka amathandiza kwambiri ma Palestina chifukwa ma Palestina amafuna kuti akhale ndi mwayi uh, opeza malo ku Israel ko chifukwa amanena kuti ayi inuyo malowatu munachita kulanda oh. koma malowa uh, historically ndi athu nde nkhondo ija imaoneka kuti sikuti yangoyamba lero pakhala pakuchitika nkhondo zingapo uh, tinali ndi gulf war mu 1990 1991 nkhani zake zimakhala ngati zolunjika ku Israel komweko Nde sikuti nkoyamba iyayi Okay. nde izi zikukamba za Idi Amin zi Mm, tibwere sono pamene pakuti Idi Amin Aha. akuoneka ngati ndi mthera kuwiri mthera kuwiri akugwirizana ndi gulu la zigawenga la ku Palestine komanso akugwirizana ndi dziko la Israel Israel nde zimene zija zidayamba ku pamene dziko la Britain ndi maiko ambiri aku West Mm. anadziwa kuti uyuyuyu ndi osakhulupirika komanso amene akukhala ngati ndi nkhuluku Okay. chifukwa amene ife tikuti ndi adani athu Iye ndi amene akuwatenga kuti tsopano ndi amene ali abwenzi ake. Okay. Zimenezo zinapangitsa kuti dziko la Israel lithetse ubale wake ndi dziko la Uganda. Okay. Komanso dziko la Britain nalonso linayamba kuthetsa ubale wake ndi dziko la Uganda. Okay. Chifukwa cha izi, Idi Amin kumene amadalira kwambiri ndi mayiko amene anali achi achiluya komanso Maiko amene a dziko la Russia ndi kumene amadalira thandizo lake. Maiko a chiluyawa mothandizana ndi Colonel Muammar Gadafi amawakonda chifukwa ndi amene amampatsa ndalama zoyendetsera dziko ndi zina zoterozo. Chinanso chimene chidavuta kwambiri kuti Ida ubale wa Idi Amin ndi maiko ena unadzavuta makamaka pa nthawi imene Idi Amin anapanga declare imene timatchula kuti economic war. Mmene tikukamba za economic war. Idi Amin ananena kuti akupereka 90 days kwa anthu onse amene ali mdziko la Uganda koma anthuwa ndi nzika za maiko ena makamaka nzika zochokera ku Asia Okay. ndipo target yake amafuna ipite kwa amwenye Okay. ndipo anapereka kuti 90 days anthu amene wawa achoke mdziko la Uganda Okay. ndipo mabizinesi awo onse atengedwe ndi anthu achikuda Okay. zimenezizi ndi zimene Idi Amin anazipanga Within 90 days. As jo- with- miyezi yokwana itatu akhale atachoka Chabwino. ndipo izi zinachitikadi anthu ambiri amene anali achimwenye mukudziwa anzathuwa Mm. amakhala ndi mashopu Mm. Aku- ngati ku Malawi kuno ngati tikukamba za mashopu akuluakulu ndi amene ali m'manja mwa anzathu achimwenye Mm. ndi ku uganda nakonso zinalinso chimodzimodzi kuti anthu aja anayamba kuchoka kuphatikiziraponso nzika zina zochokera ku Europe anathamangitsidwa okay. mdziko la, la Uganda, Uganda. Okay. ndipo anthuwa poti enawa oti sakanathanso kubwerera kwawo ku Asia anaoti mm. abadwira mdziko la Uganda mm. akulira komweko nde ena kumene amasaka ngati refugee camp yawo amapita ku europe okay. ndikumene amakapeza malo ndi kumakakhala okay. izi zili mkati choncho kunadzapezeka kuti chifoti ubale wa Idi Amin wakhazikika kwambiri ndi gulu la uh, palestine, pa, pale, palestine liberation army mm. limene lija kunadzapezeka kuti kunali ndege ya mdziko la france okay. imene inkachoka mu mzinda wa Tel Aviv Okay. kumene kuli Isra- ku Israel kuja ndipo ndegeyi imapita mdziko la France Okay. koma ndegeyi inali ya mdziko la France Okay. imachoka ku Israel kupita ku France Tel Aviv imene ndi city ya ku City ya ku Israel.
Okay. mu ndege imeneyi munakwera nzika zosiyanasiyana za maiko ah, ngati ena nzika za ku europe komanso ena zinali nzika za dziko la israel ndegeyi s- imene imanyamuka Oyendetsa ndege komanso ndi anthu ena samadziwa kuti mu ndegeyi mwakwera zigawenga Okay. zimene cholinga chake zikufuna kuti zilande ndege ija. Okay. Ah, ndegeyi itanyamuka ndi pamene zigawenga zija zidalamula amene amayendetsa ndegeyo ndi kumuwuza kuti ulendo wake usakhalenso wopita ku France Mm. koma atsatira azitsatira zimene gulu la zigawengazo linganene Okay. kuti ayikhotetsere kwakuti. ndipo mmenemo nkuti zigawenga izi zikukambirana ndi maiko osiyanasiyana akuno ku africa okay. a, amene ali achi, a, achilu amene ali, ama- ali chipembedzo cha chisilamu Mm. kuti ndegeyi ikatere kumaiko kumenekoko okay. analanda ndege asakudziwa plan yoti akafikira nayo kuti ndikukhulupira kuti amene samadziwa kuti tikayilanda nde tilowa nayo kuti chabwino ndiye uh, chifoti amadziwabe kuti zitheka chifukwa uh, anthu anali ndi mfuti okay. nde the pilot once you've been point if you are at, at a gun point mm. uh, sungapangenso makani mfuti kulibe kuti ine ndi wokula mtima ayi mfuti siyipanga zimenezo chabwino nde ngakhale kuti planiyo amayipangira mu ndege amadziwa kuti itheka chifukwa tikango uh, kungomulozesa mfuti munthuyo yekha chiganizo akhoza kuchisintha okay. ndipo zidachitikadi kuti mmene gulu limeneli limakambirana ndi mayiko osiyanasiyana lidadzakambirananso ndi Idi Amin kuti ndege imeneyi ah, ipite ikatere mdziko la Uganda. Okay. Ndegeyi idakateradi mu mzinda wa Entebbe mdziko la Uganda. Okay, okay. Itatera mu mzinda umenewu wa Entebbe mdziko- Entebbe. Entebbe Ku mdziko- Uganda ku kumeneko. Uganda kumeneko. Okay. Itatera mu mzinda wa Entebbe, Idi Amin ndi amene anapereka malo oti nzika zonse kapena anthu onse amene ali mu ndege muja akakhaleko. Chabwino. Anthuwa atagwidwa, gulu limene la ma Palesitina ili, chimene linapanga, Zigawenga zake zinali za ku za ku Palestina. chikondi mane kuti People's Liberation of Palestine. Okay. Ehe, zinali zochokera ku Palestine komweko. Ndiye gulu limeneli chimene chidapanga chidali- chidali chonena kuti zidayamba kulanda ma passport Okay. a anthu aja. Okay. Ndipo ananena kuti, Anthu onse amene ali nzika za dziko la Israeli akhale paokha, komanso anthu onse amene sali nzika za Israeli komanso mapasipoti awo sochokera ku Israeli, nawonso anawapatula ndi kuwasiya malo awo. Chimene gululi limafuna chinali chonena kuti, Amafuna kuti agwire nzika zonse za dziko la Israeli komanso munthu wina aliyense amene pasipoti yake ndi ya m'dziko la Israeli. Okay. Akawagwira anthuwa, ndiye kuti apereke uh, zikufanana ndi zimene achitira pano kuti agwira nzika zina za dziko la israel Mm. anapanganso moteromo Okay. kuti alikakamize dziko la israel Mm. kuti nalonso litulutse uh, kundende anthu ena amene anali mamembala a gulu limene la peoples liberation of palestine okay chifukwa dziko la israel limenelo nkuti litagwiranso anthu ena mamembala a gulu limeneli Okay. nde amafuna kuti pachitike ngati msintho Okay. kuti pamene dziko la israel likutulutsa mamembala a gulu limene la People's Liberation of Palestine ndiye kutinso ah, gulu limeneli litulutsenso ah, nzika zimenezi zimene anazisunga mdziko la Uganda okay ndipo izi zidachitika mpaka na maiko ambiri a ku europe phatikiza dziko la france anayamba kuda nkhawa mu ndege iyi munakwera nzika zina za dziko la france Okay. ndipo anayamba zina- zoyamba chimene choyambirira kunali kuchi- kuchitika zokambirana pakati pa dziko la israel ndi gulu limeneli. Now, dziko la Israel lidadzachenjera kuti mu nthawi imene amapezeka kuti ayamba ah, zokambirana dziko la Israel linadzayamba kupanga plan yonena kuti ah, angakazitulutse bwanji nzika zawo mdziko la uh, uganda okay. zimenezi atazipanga kudapezeka kuti usiku wa pakati pa 4 ndi pa 5 mchaka chimene cha cha 1973 kudadzapezeka kunena kuti ah, mmene amakambirana pakati pa dziko la israel ndi gulu limeneli usiku wake dzi- dziko la israel linatumiza ndege ya asilikali imene inalowa mdziko la uganda Okay. koma mdziko la uganda silinazindikire mwachangu kuti mdziko mwawo mwalowa ndege yachilendo imene yabwera ndi asilikali okay. nde asilikali amene adafikadi mpaka na kudapezeka kuna kuti adamenya adayamba kutsira nkhondo ndi asilikali ena amene adawapeza mpaka na dziko la israeli linakwanitsa kupulumutsa nzika zake za dziko la israeli ndipo usiku omweyo ananyamuka kumabwerera ku, ku israeli Okay. mmene kumacha ndi pamene idi amin anadzazindikira kuti usiku kunabwera anthu ndipo anthuwa apulumutsa nzika za dziko la Israel. Apa ndi pamene dziko la Israel linaonetsa ukatswiri wake oona kuti sizichitikachitika kuti mupite m'dziko la weni ndi kukatsira nkhondo ndi kutenga anthu anu within one night ndikupeza kuti mabwerera zinthu zimene zinali ngati zachilendo. Kwa mzathu amene mwangotsegula kumene wailesi yanu ya Mzati komanso kuyatsa kanema wa Mzati, Ndikulandireni mu program ya Kufukula Mbiri. Ine langa dzina ndi Evans Matola ndipo ndili ndi historian John Gunde. Sabata ino tikufukulatu mbiri makamaka tili gawo lomaliza lofukula mbiri la mtsogoleri makamaka amene ndi wachitatu wa dziko la Uganda malemu Idi Amini Dada. Tikufukula tione kuti kodi mathero ake anatha motani. Tipitirire ndi program yathu mwakamba kuti Idi Amini Dada akudzindikira kuti mdziko lake la Uganda mwabwera asilikali ochokera ku dziko la Israel uh -huh. ndikupulumusa mdzika za ku Israel uh -huh. ndikumabwerera iye osadziwa uh -huh. tibwerere sopano mwina amene akutimvera komanso amene akutionera akhoza kukhala ndi mafunso uh -huh kuti kodi interest ya Idi Amini Dada inali iti polola ndege imene yatenga kapena kuti yatenga ukapolo nzika zina ndege imene yalandidwa ndi zigawenga kuti ifikire mu dziko lake interest yake inali iti idi amini amazipanga izi chifukwa cha chipembedzo chake okay gulu ndalifotokoza la people's liberation of palestine mm. nali gulu limene limatsatira chipembedzo cha chisilamu okay komanso idi amin anali uh, uh, wa chipembedzo cha chisilamu okay nde Ah, mafilo kapena kuti mafilosofi amene gulu limeneli limakhulupirira Mm. zimagwirizana ndi zimene Idi Amin chifukwa am- zimene Idi Amin amakhulupirira chifukwa Oh. panali zimene timati anti-Zionism Okay. mmene tikati anti-Zionism ndiye kuti kumakhala kuti chikhulupiriro chimene gulu lina kamba ka chipembedzo limayenera kuti lidzidana ndi gulu ndi mtundu wa ayuda kuteroko zimenenso zimene zimachitika kwambiri ubale umene wa dziko la israel ndi mayiko ena maka amene ali ku middle east Mm. zimachitika chifukwa cha uh, philosophy imene ya anti-zionism yonena kuti gulu, uh, anthu achipembedzo chinawo azidana ndi mtundu wa ayuda chifukwa cha chipembedzo chawo komanso potengera ndi mmene ma Ayuda anatengera malo amene aja a ku Palestine. Ndi- Iyo ndi nkhani ina mwina Okay. tikhozonso zakambanso kuti kodi ah, mkangano umenewu umabwera chifukwa chani kodi nkhani za malo zimakhudza koma mwachidule ah, interest imene Idi Amin anali nayo imachokera pa chipembedzo cha iyeyo komanso ndi zikhulupiriro zimene gulu la Peoples Liberation of Palestine amakhulupirira. Ndi mavuto anji amene anabwera mdziko la Uganda makamaka chifukwa cha kubwera kwa ndege imeneyi? Dziko la Uganda linalandira ndi mavuto osiyanasiyana mwa chitsanzo dziko la Israel linapanga ubale waukulu ndi maiko a United States, Britain komanso dziko la France. Mm. Nde mukangokhala kuti dziko lanulo tsopano mufuna muyambe kudana ndi Ayuda. Mm. Mwa njira ina mumakhala kuti mwadana ndi dziko la America, dziko la Britain ndi dziko la France okay. Nde mavuto amene Idi Amin amayenera kuti awayembekezere mm. anali wonena kuti the moment akupanga support gulu la People's Liberation of Palestine mm. zimatanthauza kuti Idi Amin akudana ndi dziko la America dziko la Britain komanso dziko la France okay. zimene zitakhala kuti akufuna apeze thandizo la zachuma ku maiko amenewa sizikanayani sizikanatheka ndiye asilikali abwera atenga mzika zinakhala bwanji izo zitapita ndi pamene dziko la israel nalonso linadula uda- ubale wa- ubale wake ndi dziko la uganda Okay. izi zinkachitika mzaka za ma 1976 pakati pa pa 3 ndi pa 4 july okay ndiye tifu- tifuna tifike kumapeto kugwa kwa idi amini yes chinachitika ndi chani kuti idi amini agwe kugwa kwa idi amini ah, kunabwera mbali ina ndikhoza kunena kuti kunali chifukwa cha timati pa chichewa timati ah, mbalame youlukitsa imapyola chisa chimene chimatanthauza chonena kuti kugwa kwa idi amini kunabwera chifukwa chonena kuti choulukitsa kapena chifukwa Ana- anakomedwa. anakomedwa podziona ngati kuti iyeyo he is the master of africa Oh. vuto limene Idi Amin anali nalo linali limenelo ankaganizira kuti iyeyo is the strongest leader in africa chiyambi chakugwa kwa idi amini ndi chakuti idi amini anakomedwa anakomedwa pa utsogoleri pa utsogoleri ankaona ngati sikuzakhala mtsogoleri wina ankaona ngati kuti ngati kukamba ku africa kuno kuli katakwe Mm. odziwa chifukwa ama vuto limene adali nalo amakonda kupanga expose Okay. ah, nkhani zokhudza asilikali Okay. chifukwa kangapo konse wakhala akupanga interview ndi atolankhani a bbc amene amatha kumaonetsa zida zimene dziko la uganda ali nazo koma tibwere tsopano kuti before his fall tibwere ku nkhani ya zachuma anthu ake amasangalala bwanji mdziko la uganda mu nthawi ya idi amin anthu sanasangalale moti ngati mmene amayembekezera. Oh. Chimene chinapangitsa kuti mdziko la Uganda mubwere mavuto a zachuma mm. ndi chifukwa cha economic war imene ndinayifotokoza imene Idi Amin anayipanga declare between 1972 and 1973 okay. yothamangitsa nzika za dziko kapena kuti yothamangitsa anthu a mtundu wa chimwenye mm. zimene zija ndi zimene zinabweretsa mavuto azachuma mm. chifukwa Ah, kuno ku africa chifoti kumayambiriro komwe ah, tinalolera kuti chuma chathu kapena kuti anthu a business zikuluzikulu Yeah. akhale anzathu a mtundu wa chimwenye ndi zimene zija iwo aja anapanga dominate ma business akuluakulu kuno ku africa Okay. ndi chimodzimodzinso ku uganda kuja amwenye ambiri nkuti anali atapanga dominate ma business akuluakulu Ndiye Ndiye atathamangitsa kuwathamangitsa mavuto azachuma zinabweretsa anabwera. mavuto azachuma Okay. chifukwa ngakhale anthu achikuda omwewo amakanika kuti akhoza kuyendetsa business ngati mmene amayendetsera anzathu achimwenye ndiye Idi Amin wakomedwa wakomedwa anthu ake sakusangalala ku nkhani ya zachuma wadana ndi mayiko angapo akunja wakomedwa pa utsogoleri wake kugwa kumeneku kunayenda motani idi amin kuti afike sayizi yoti wagwa mu chaka cha 1979 Mm. zisudzo zake zinayamba kuonekera mzaka za 1977 okay Ah, vuto lina limene idi amin adali nalo Mm. linali losapanga ubale wabwino ndi mayiko amene amuzungulira. Okay. Dziko la Uganda lapanga malire ndi mayiko ngati a Sudan mm. komanso lapanga malire ndi dziko ngati la Kenya mm. komanso lapanga malire ndi dziko la Tanzania. Okay. Nde dziko la Uganda kudapezeka kunena kuti Idi Amin mu 1977 mm. anayamba kuganiza kunena kuti Mbali ina ya dziko la Kenya, ah, mwina pafupifupi makilomita okwana 32 kuchoka kumene kuli malire a dziko la Uganda ndi Kenya kukafikira mu mzinda wa Nairobi. Mbali imeneyoyo ili mbali kalelo idali mbali ya dziko la Uganda. Zimenezozo ndi zimene Idi Amin ankaganiza kuti ah, Malire athuwa pamene pathera dziko la Uganda ndi dziko la Kenya, malirewa samayenera kuti athere pano iyayi. Ku Nairobi ku ndi Koma kuno. tikachoka apa kukafika ku kumene kuli mzinda wa Nairobi 32 kilometers. Malo amenewa ndi mbali imodzi ya dziko la Uganda. Okay. Zimenezo zimatanthauza kuti Idi Amin akufuna tsopano kuti atenge about 32 kilometers amene ali mdziko la Kenya kuti atenge malowo akhale mbali ya dziko la Uganda. Okay. Nde imeneyo sinali ah, ntchito yamasewera kumene kunena kuti kunali nkhondo yosayamba imeneyi 'cause mungati ngati mayiko amatha kumenyana maybe just about 5 meters amalire what more 32 kilometers nde zimenezi ndi zimene zidapangitsa kunena kuti ah, mtsogoleri wa dziko la Ug- wa kenya by then By then, yes. adapeza kuti o uyu tsopano chimene akufuna ndiye kuti akufuna kuti nchani nkhondo ndipo a- dziko la kenya lidanena kuti ife ngati izi- ili nkhondo dziko la kenya lakonzeka Mm. ndiye zimene zija ndikuona ngati kuti Idi Amin ankaganiza kunena kuti mmene akunena kuti malire a dziko la uganda kukafika pafupi mzinda wa nairobi ali mbali ya dziko la uganda nde kuti m'maganizo mwake amaganiza kunena kuti ndikuti dziko la kenya likhoza kumuopa poganizira mmene ndafotokozera kuti Idi Amin amakonda kupanga expose kwambiri zida za nkhondo nde amaganiza kuti dziko la kenya likhoza kuopa ndipo dziko la kenya lidanena kuti lakonzeka ngati ili nkhondo akhoza kumenya nkhondo ndi dziko la Uganda pofuna kuteteza malire amenewa. Choko. Ah, mukupita kwa nthawi Idi Amin atalimbana ndi dziko la Uganda. Ah, Idi kuda- Amin akulimbana ndi Kenya. atizire Idi Amin akulimbana ndi dziko la Kenya titero. Kunadzapezeka kuti anadza kunali ubale umene Idi Amin anadzaupanga umene umakhudza kwambiri iyeyo ndi vice president Okay, wa but- dziko la ugandalo wa kenya Wa- wa dziko la uganda Yeah. mdziko la uganda Idi Amin ndi vice president okay. anasankha ano anasankha amasa- amakhala ndi vice president Okay. koma kuti ntchito zake sizimaonekera kwambiri chifukwa kuti iyeyi ndi amene anali patsogolo wa ngakhala zonse anali ndi vice president koma chilichonse amapanga amapanga ndi iyeyo Ilo linangokhala dzina kuti Aha. a Idi Amin ali ndi vice. ali ndi vice president Koma za uvice izo sizimaoneka iyayi sizimaoneka. Mwina amangowatenga m'matchalitchi mokha. Mwina kapena- Kapena mmamaliro. Nde, kudadzapezeka kuti uh, Idi Amin Mm. anali ndi vice president wake uh, Adrisi Okay. ndiye ku usilikali kapena kuti ku army ya mdziko la uganda Mm. kunali magulu awiri a anthu Okay. kunali gulu lina limene linali pambuyo pa Idi Amin Ndiye ku usilikali komwe kuja kunalinso asilikali ena amene anali pambuyo pa Vice President Adrisi. Munanena m'mapulogalamu apitawo kuti ankatenga anthu ochokera ku mtundu wake Mtundu wake. kumawalemba usilikali. Aha. Nde izi zomanena kuti gulu lina linali kwa vice president, gulu lina linali kwa president. Zimachokera pati? Uh, system ya boma mmene imayendera. Mm. Uh, tine kuti sa- not boma koma any organization even ku boma or any other organization ukakhala kuti iweyo ndiwe bwana pamalopo either you are, de- you, you are deputizing the, the big boss koma zimatheka zimene zijazo kuti inuyo ngati muli bwana kaya ndinu vice mumayesabe kumtenga wina wake waku wa m'bale wanu moti a bwana nanenso ndili ndi m'bale wanga bwanji mutamkomo- mutamponyapo nde malinga ndi funso lanu Anthu awa amene anali mbali ya Adrisi, asilikali amenewa, anali asilikali amene analowa ku usilikali chifukwa cha Adrisi amene anali vice president. Nayenso ngati office ya vice president anali ndi ah, anthu ake amene amanena kuti "Ih, nanenso anthu angawa tapo- tapatsani mwayi wachani wa ntchito. Ndi anthu amene adalowa chifukwa cha u vice president wa Adrisi. ndiye mwakamba kuti kusilikali kwa tikunena usilikali wa dziko la uganda uh mhm. -huh. agawanikana uh mhm. -huh. asilikali ena ali pambuyo pa president uh mhm. -huh. idi amin dada uh -huh. asilikali ena ali pambuyo pa vice president idrisa uh -huh. zinakhala bwanji kuti idi amin dada agwe malingana ndi nthawiyinso tikayiona kuti ikuthamanga kwambiri ikupita kumapeto mm.
kugwa kwa idi amin kudadzabwera chifukwa cha ngozi imene idachitika ya adrisi adapanga ngozi ya galimoto nde atapita ku cairo ku chipatala ku egypt kagulu kena ka- ka- ka asilikali amene anali mbali ya adrisi aja kuti idi amin abwerere ku uganda akalandire chifukwa ndi kuchilendo akalandire thandizo la chipatala komanso ndi kwawo koma yoweri museveni adanena kuti idi amin kaya abwera kuno wamoyo mm. kaya abwera wakufa mm. I'll arrest him that is what Yoweri Museveni adanena mmene tafikira kumapeto ndi program yathu ya kufukula mbiri pamene timaomba mkota kupsyeda gawo lomaliza la mbiri ya Idi Amini Dada amene amatipatsira mbiri uh, historian wathu John Gunde wamaliza ndi mawu oti abwera wamoyo abwera wakufa koma ine ndimumanga idi amin dada ndi mawu amene yoweri museveni ananena Ndama- am- am- ida yoweri museveni ndi mmodzi mwa president amene ali oseketsa kwabasi Mm. amabwera ndi mawu ake onena kuti oseketsa kwabasi onena kuti Ndi- ndi- ndi- ndikuthokozeni kwambiri koma kuti munalola kuti tipsyede limodzi program imeneyi inenso ndathokoza kwambiri tiyamike kwambiri zikomo kwambiri Kufikira sabata ya mawa pamenenso tidzakhale tikubweretserani program ina, ine langa dzina ndi Evance Matola ndipo ndinali ndi John Gunde mu program imeneyi ya kufukula mbiri pano pa wailesi komanso kanema wa Mzati, pa camera panali Joe Nsomera, pitirizani kumvera komanso kuonera wailesi ndi kanema wa Mzati.